kedu ka o si dị gị ka ọ ga-ekwe omume mmadụ iri nri e siri na nrọ na ife ịbịakwa nri a dị ụtọ ọ ga-amasị gị bịa bịa ka ịla hmm? ngwa o ịkpọtego m chere chere nne nwa chukwu mere eze nwa chukwu mere ndidi ife dị ọkụ ga-ajụ oyi

ọ gịnịkwa ojoko biko biko biko biko ọzọkwa biko nwanne m achọ m biko ka ị gbaghara mma ihe ọbụla mma mere gị biko gbaghara ya ọ kwanụ nwatakịrị ka ọ bụ ọ karọ nwee ihe ọ ma ọ ka na-asakwanụ arụ n'afọ n'afọ ee mmadụ tiwara ya obi ọ ka na-ekpo ya ọkụ unu wee bịawa iji anwa ọ bụrọkwa ka o si eme mbakwa mmadụ eme onye ahụ mmadụ na-etiwa ya obi a sị na nwa m nwoke bụ ọta anụ tiwali obi mba ọbụ ọkwa ya tiwali o ji wee mepee ọnụ wee gwa di m mụ na ezinụlọ m niile ga-anwụọ nnedị gbaalụ ya biko gbaalụ ya ị makwa na ọ ya wụ ihe mere m ji wee jee na nke dibịa ukwu e nwe n'obodo anyị ahụ m wee je kọsịalụ ya mkpa m niile dara ya na ana kpugheere ya obi m sị ya nekwa ife na-eme na be m o wee nesie anya wee sị m na nwa m ka ya dịkwa mma ọzọ ya na mma nwa m ka ya dịkwa ka chi si wee kee nye ọ ya ọ gwara m ebe ọ bụ na ị gago na nke dibịa ọ gwa gị na ọ ga-adị mma nnedị ị bụkwanụ ezigbo mmadụ ee ị bụ ezigbo mmadụ amara m gị dịka nwaanyị obi umeala ee nwaanyị obi ruru ala ọ ya nwa mere m ji wee sị nwa m nwoke jee nụta mma kemgbe m makwanalụ gị n'obodo a ọkwa ị ma mụ na gị bụ enyi anyị bụnụ enyi ọfụma ọfụma mụ na gị akọnubeha ọnụ anyị esenube chacha nnedị nwaanyị ibe m hmm? ee ihe menụ na ọ bụkwa na ndị chi anyị na ndị ichie ndị ọdịnala kwado ọta anụ nwa m ka ya anụ mma ya ya na ọta anụ ka ya anụkwa ọzọ ozigbo ozigbo na kedu ihe anyị na-ekwu ebe ọ bụ na dibịa ọkara mara o kwesiri m nkwa ike ọ sị m na nwa m ka ya adịkwa mma ọzọ agụwagokwana o ọnya na ọ bụ na m naluzie na m gwanụ nna anyị gwakwanụ nwa m nwoke eh. dịka i si wee zie biko ọ bụ na ị naruo yọọlụ m ọta anụ sị ya gbaalụkwanụ mma na mma amarọ ife ọ na-eme na ọ ka fụkwanụ ya n'anya ri nne nsogbu adịrọ m luo m ga-akọwalụ fa andị ha ga-aghọtakwa oh. ngwanụ ka m gbaluo ụlọ maka na eje m kpata akwụkwọ nri m eh. ga-eji shiri nna anyị nri ọ na-eche m ọ dị mma oh. nwaanyị ibe netakwalụ m oriakụ m na-eneta ya biko kenere m nna anyị o ịma mma nwaanyị Obidiya kee nwa nwoke onye ka nna ya amakwa m nna anyị kemgbe ụtụtụ mgbe ka nna ya si n'ebe a pụọ mgbe ọ na-apụ asị m ya ya na ndị nche ya soro pụọ ọ jụ amakwa m ebe ọ ga Igwe, igwe. Ọ gịnị? Tụnye ọtọ! Efu nwa nwoke! Ọ mụ na ya nọbụ mgbe ndị ọchịagha ndị ụnọ wakpuru anyị wee duru anyị jee n'obi eze eze wee sị na ọ ka e duru ya kpọchie ya ha wee rapụ m ka m natawa

Obidiya agwago m gị ka ị hapụ ịnọ otu a na-ebesa akwa ekwu okwu ọjọọ gbasatara nwa m nwoke ebu m n'obi na o nwere ihe ọjọọ ha ga-eme ya n'ebe a ha ji ya kee ka m esi wee wee kwụsị ibe akwa ebe a kpọ nwa m kemgbe ebe a bịa kpụdọ mkpụrụ nwa m jee kpọchie na ndị ụlọ kemgbe kemgbe o si ebe a pụọ igwe ị ga-adị ọ gịnị ndị ichie na-achọ gị gwa ha kpọta ha sị ha batawa ndị ichie ọ gịnị mere olofe nwa nwoke eji ya nwakwụ igwe igwe asị m ka m jụọ o nwe ka aka gị si dị n'ihe na-eme ọkpara eze ndị ụlọ kee etu ị ga-esi jụ ụdị ajụjụ a eze ndị ụlọ oke osisi na-eche ndo aṅụọla iyi sị na ọ bụ na ọkpara eze ahụ na-emegharị emegharị anụrọ nwaanyị ma chikwa echichi dịka onye ga-anọchi eze na ihe ọzọ bụ ihe onyinye anyị ga-enweta n'aka ha bụ isi nwa gị nwoke eh? asị asị asị asị nna anyị biko ya ma ihe ị ga-eme marụkwa ihe ị ga-eme iji gbapụtara m nwa m ihe ọ bụla emekwana nwa m nwoke nna anyị igwe atụmatụ m bụ ka anyị jee ebe ahụ lụsa ha agha ọ bụrụ ọgụ lụsa ha agha anyị ga-alụ agha mba o nwerọ onye ga-akwafu ọbara ya na ọchịchị m ọgụ abụrọ otu e si eme udo n'obodo ihe m sị ka m kwuo bụ ọ bụrụ na aka m dị n'ihe a na-ebodo m ka ọkpara m taa afụfụ ọ na-ata n'ebe ọ na-ata ya ma ọ bụrụ na aka m adịrọ ya ọ bụrụ na aka m dị ọcha chi a ndị isi ndị obodo a na-efe ọ ga-ekuli osisi atọ ofe nụọ ya ọgụ ndị ọyị m ahụ adịghịzi m mma n'ihe na-eme n'obodo a unu ka jidekwa anya unu em osita ị ka agwaba anyị ihe mere i kwo sị anyị gbakọọ n'okpuru ukwu osisi a ihe mere o ji wee kpọọ anyị n'ebe a bụ na ndị obodo ndị ụlọ bịara tọrọ ọkpara eze chime ọgbanta ka anyị jee ọgụ gwara okwu ka anyị jee ọgụ mba ndị ọyị m bikonu bikonu bikonu mba mba mba mba igwe sị na ama anụ ọgụ ọbụla unu echefugo na igwe anyị bụ onye udo igwe sị na ya ama anụ ọgụ igwe sị na ya ama anụ ọgụ ya ama anụ ọgụ unu echefugo na ọkpara eze anyị na-ekwu okwu ya bụ nwa ya nwoke na yanwa ga-anọ n'ihe mgbu karịa anyịnwa mgbe ọbụla igwe ji wee sị ka anyị gaa ọgụ anyị aga ọgụ ma kịta ana m ayọ unu biko nụ ka anyị nachikwanụ azụ n'ihe anyị na-arụ wee na-eri nri ọ bụrụ maka mụnwa nekwa m ka m na-ana ụlọ

mma hmm. kedu nnọọ ka i si chekata echiche n'ụwa chegide nnọọ wee ruwe na diọkpara eze ya-anụ gị onye ị mara na arụ adịrọ ya mma nọ ngwụrọ eh? afụkwanụ m ọkpara eze n'anya mechie gị ọnụ a na-ekwu ọka na-ekwu okwu ịfụnanya kee ihe ị ma wụ ịfụnanya ị hụrụ ngwọrọ n'anya ka na ị hụrụ mmadụ n'anya ị hụrụ onye ndụ n'anya ka ị hụrụ onye nwụrụ anwụ n'anya ịfụnanya gwakwa ya okwu gwakwa oyi gị okwu m menyekwa ihe oyere echefu ị na-afụ ngwọrọ n'anya anụ ọhịa mma ị fụrụ otu obi nne gị si wee na-asụ ka mmiri ọkụ wee na-asụ gwa m nke bụ eziokwu ugbu a ị chọrọ ịnụ ọkpara eze maka oche eze ya ịfụnanya mbanụ eh, eche m na ị ma onye m bụ kezi ihe na-eme amakwanụ m ife na-eme m achọghị m ịnụ ọkpara eze maka maka oche eze gịnị bụ oche eze ịfụnanya ọ nwere ụdịrị ịhụnanya m nwere ebe ọkpara eze nọ m ma akọwanwu ya nke bụ na ụdịrị ịhụnanya enwetụbeghị m ya mbụ negodu olisa nke e dowere mụ na ya na ọ bụ anyị ga-anụ enwenubedị m ịfụnanya cha cha cha n'ebe olisa nọ nke a dịzikwa iche

ekene m unu ncha ka unu si wee bịa maka nnukwu mmemme anyị na-eme tata iji wee chie nwa m ọkpala eze ọnọchie nke ndị ụnọ ọ mụnwa bụ igwe oke osisi ochendo nke ndị ụnọ site n'ike e nyelụ m dịka onye na-echedo obodo a m chọrọ ịhazi nwa m nwoke ọnọchie ọkpala eze nke ndị ụnọ kwụsị eh? Eh? ndị ụnọ ekene m unu awụghị m onye iberibe kama ọ nwere ihe kpatara m ji mee ihe niile m mere nne nọdị nọdị nọdị nọdị ike agwụsịgo m obi m amaghị m na ị bụrọ onye obodo anyị ee abụrọ m onye obodo a mana dịka nwa nwa nke izizi nne m ochie ọ fụrụ m n'anya rie nne ya kpatara nne m na nna m jiri sị ka mụ na ya nọdụ ka o nwee ike biele ha ogologo ndụ ee o mezikwara m wee chee na ọ bụ ya bụ nne mụrụ m n'afọ mana ọ bụ mgbe ọ bịaziri bịa kọwaala m m bịa matazie na ọ bụrọ ya bụ nne mụrụ m n'afọ obi arọ ole ka ị nọ n'obodo anyị ee m ma nchetakwu arọ mana o tegwo aka m nọrọ n'obodo a obi hmm? arọ ole ka ị na-ekwu maka ya ee ihe mere na ọ bụ m ma sịrị gị asị mana m ga-echetanwu mgbe m bịara obodo a mana ihe m ma abịara m obodo a mgbe m ka dị nwata obi hmm? ị ga-agazi be nna gị hmm. m ga-aga be nna m oge na-adịrọ anya mana ihe mere na ọ bụ nkwa m na-ekwe gị bụ anya gị a ga-eme m m na-akpọ gị aga obodo nna m mgbe m ga-aga iwe okpu eze nna m obi m ị na-agwa m eziokwu m na-agwa gị eziokwu ị ma na afụrụ m gị n'anya rie nne mụ afụkwa gị n'anya nsogbu adịghị ị na-agwa m eziokwu na ị fụrụ m n'anya ị na-agwa m eziokwu na ị fụrụ m n'anya lee m anya anya gị a ga-eme m asịwo m gị na m na-ekwe gị nkwa na mụ na gị ga-eso eje be nna m ghọtara ihe m na-akọwara gị ị na-agwa m eziokwu m na-agwa gị eziokwu M na-agwa gị eziokwu ọ nne m ngwa chịkere m ọchị ọmalịcha ị mara nke na-atọ m ọchị na ọkpara eze ọnọchie Hmm. chere na a hụrụ ya n'anya ma ọ bụ ụzọ nne nne m na-emegharị anya o chee na ị hụrụ ya n'anya dobechapụ ihe okpu ọnọchie ndị ụlọ oge a mụ na ga-aba mịa ya amị amị

ozuola ozuola ebezila o nwere ofu nwa odibo si na ya na ezinne nwee enyi mana ọ bịara na-asị na ya hụrụ gị n'anya ọ ya gwara m ya mana nne m ochie ịma ịma ozuola ozuola nwa m ozuola nwa m ọ ka mma na o wutere gị ugbu a karịa ihe ga-abịa wụrụ ọdachi nọchiere gị n'ihu ma bịa mee gị ihere mee gị ihe ihere bịa ka anyị bịa bịa ka anyị

nna ya biko nna ya biko nne ochie kee ebe i chere ị na-aga nne ochie ama m ihe m mere nne ochie ọ nazị afụzi m ị ma ihe i mere ya ịma arụrụ ala ị rụrụ ịmakwa na ị wụ ihe ihere n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ịmakwa na ị wụrụ ugwu ụmụ nwaanyị n'ala ee eh? na-epigharị epigharị epigharị si ebe a pụọ nne ochie biko ka m fụ nụ ya biko ịfụ ya o oh, ịchọkwara ịfụ ya ichefuo ihe gị na ojukwu na-eme ihe gị na ojukwu na-eme iche na ya ga-ama na-arụ aka n'ike na-esi n'imi si ebe a pụọ ọsịsọ si ebe a pụọ tupu m emee gbuo ọchụ si ebe a pụọ ịfụ ya maka gị ama m ihe m ga-eme biko gbaghara nụ m ngwa biko kee ife na-eme ebe a ọ fụrụ m n'anya oh, ezigbo nwaanyị oh, ịfụrụ m n'anya amakwa m mgbaghara gị ngwa chelu m ga-agbaghara gị oh.

nne m ochie ị ma na oge na-adịrọ anya m ga-ala be nna m ka e chie m ọnọchie mana egwu na-atụ m bụ kee onye m ga-akpọla ga gosi nna m na ọ bụ ya ga-abụ nwaanyị m ụjọ atụla gị otu ị bụ nwa eze ị hụla n'obodo a niile ụmụ nwaanyị niile n'ebe a ga-ahụ gị n'anya sọsọ ofu onye ga-ahụ gị n'anya karịcha nne m ochie mm. ife ị na-ekwu edorọ m anya biko kọwara m ihe m na-akọwara gị bụ na ịhụ n'otu ugbu a ị nọ otu a mee ka ọ na ahụ adịghị ka ọ na o nweghị ihe ọ bụla i nwe ị na-aghọta ihe m na-ekwu mee ka ọ na o nweghị ihe ọ bụla i nwe o nweghị ihe ọ bụla i dowere ị ga-ahụ onye hụrụ gị n'anya ga-apụta ahụ adịghị ya bịa bịa gị mmiri ọkụ ee ori ihe sie nye gị ọ ga-achọcha iti gị n'ọnụ hmm? Hmm. mme ka ha dịrị m hmm. mm-hmm. gbaa ka ị bịara m ga-emenwu nke a chere ka m gosi gị ihe kwụsị ya kwụsị ebe nọrọ ọdụ nne m ochie afụrụ m gị n'anya kwụsị ya chineke ee ndị ichie ekwekwala ndị ichie ekwekwala agbapụ m ya ndị ichie ekwekwala na nwa nwa m ga-abịa dị otu ahụ nwa nwa m ị makwa na i mee ụdị ihe a ị ga-agbawa nne gị na nna gị obi hmm? biko nwa m nna mana nne m ochie mm. ị ma na o tegwo aka m na gị naabọ nọbara mm. tegwokwanụ aka nne na nna m afụbeghị m anya mm. biko m ga-achọ ka ihe bụrụ ihe nzuzo ka mụ na gị naabọ kpuchie ya ka ha ghara ịmata ka m nwee ike nwetakwanụ ezigbo nwa agbọghọbịa m ga-afụ n'anya ọ bụrụkwanụ mgbe nwata nwa agbọghọbịa a na-akpọ Ụzọnne gbawara m obi ọ bụrụkwa na m nwụrụ ebe na chi wepụ ndụ m ọ ga-aka mma na biko nụ hmm? biko nụ biko nụ nne m ochie biko nụ merenụ m nke a biko nụ biko nne m ochie merenụ m nke a ka anyị kpuchienụ ihe dịka ihe nzuzo nne m ochie ị ma na afụrụ m gị n'anya ndị ụlọ biko gbagharanụ m ndị niile m kere ọkpọ n'isi o nwere ihe merenụ m ji emege ihe m mege emege m ya ka m nwee ike

achọrọ m ịga anyụ nsị unu chere ebe a mana ọkpara eze eche m na anyị na gị ga-eso ọkwa anyị bụ ndị nche nna mechie ọnụ ọ sị ka o jee nyụọ nsị ị ga-eso ya aga anyụ nsị ka ka ọ ga nyụọ nsị ka ọ pụta ka anyị chere ya ebe a nsogbu adịrọ ọkwa nna ya

negodu ihe nwaanyị mere m oo negodu ihe nwaanyị mere m na-eme eme ka ejuru m ahụ ụmụ nwaanyị unu ajọka ekperima chi anyị na-efe ama m na ị ga-amata ihe mere m ji na-eme ihe m na-eme chelekwa o nna mana ọkpara eze egbukakwa oge n'ebe a ọ gara ịnyụ nsị eji m aka na na o nwere ife mere n'ime ọfịa ebe ahụ onye ka m ga-ajụ bụ ọkwa m gwa gị ka m anyị soro ya baa n'ime ọhịa ị sị ị sị mba ị jụ ọkwa kịta o nwee ihe ọbụla mere ọkpara eze ọ gịwa ga-aza ajụjụ niile eze ga-ajụ anyị chi anyị ekwekwana ọ bụrụ isi m ka a ga-eji wee chụọ aja aga m aba ime ọhịa ka m marụ ma udo dịkwa ị ga-echere m ebe a bịa kwụrụ gaa nọdụ ya bụ na oge afụrọ m n'anya n'ihe niile a ọ na-eme na-eme ka m mara na ọ fụrụ m n'anya ọ fụrụ m n'anya na nkwa niile o kwere m na o nyego m obi ya Ya bụ na mmegharị anya ka nwa a na-emegharị m. Ewu! Ụmụ nwaanyị unu ajọka. Ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị unu- ụmụ nwaanyị unu ajọka. Ai! Ka mụ na ya rikọọ nri n'ofu efere nwata ajụ.

mechie ọnụ ugbu a ị ga-aṅụrụ m iyi site n'aha nna nna anyị ekperima chi anyị na-efe na ihe ị hụrụ ugbu a ị ga-ekpuchikọta ya dịka ihe nzuzo banyere mụ na gị abụọ ị ga-aṅụrụ m iyi na enweghị ntị ọzọ ga-anụ ihe mere ebe a taa na onye ọbụla ị gwara ya ka ekperima chi anyị na-efe gbuo gị ọ bụrụ na ị meghị nke a m ga-ebe gị isi ozugbo ozugbo m ga-ebe gị isi ngwa ṅụọ iyi aṅụọlụ m gị iyi taa eji m afa chi anyị na-efe wee ṅụọlụ gị iyi na nwoke na nwaanyị ama anụ ife mele ebe a taa mbọsị ọbụla m kwuru ya ka chukwu anyị na-efe gbue m ọ kara gị mma hmm. ngwa kulie mana kwara eze kulie lee agbaghị m njọ hmm. o nwere ihe kpatara m ji eme ihe m mega obere oge ị ga-amata ihe m ji eme gị bịa ka anyị naa bịa ka anyị naa

ngwanụ Nke m- nke ilu ya rụzoro na ọ gịnịzi ọ fụrụ nsị n'anya ọ dị mma maka na ị fụrụ ọ bụgodị na a sị gị were aka kporo nsị ya ị ga-eme ya maka na ọ nwa eze ka ọ bụ ya ka i ji na-eme irugo bịa ka anyị pụọ nwoke m

igwe oke osisi na-eche ndo nna m nne m lọlọ biko nye m ikikere ka m gosi gị nwa agbọghọ dị m n'obi onye nke m fụrụ n'anya onye nke nọnyere m oge niile m na-ata afụfụ ma ọ bụ mgbe niile ụmụ agbọghọ ndị niile nọ n'obodo a kọrọ m ọnụ na m na-emegheri emegheri ndị ụlọ m na-egosi gị Mmasinachi egere ntị nwaanyị nke nọnyere m oge niile m na-ata afụfụ ma ọ bụla mgbe ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ kọrọ m ọnụ ọ bụ ya nwa bụ sọ nwa agbọghọ nọnyere m wee kwadosie m ike igwe oke osisi na-eche ndo nna m nne m biko gbagharanụ m ụzọ niile m ji wee tiwaa unu obi emega m ya ka m nwee ike nweta onye nke m fụrụ n'anya ee nwa m nwoke nsogbu adịrọ ife niile i kwu bara anyị ntị kama na ọ na i meziri ya nke onye nwe ife ga-amalụ maka ebe i bu anyị wee na-eje onye ọbụla aghọtarọ ebe ị na-eje mana ka o sina wee dị mụnwa bụ nna gị na-agwa gị na ife niile ahụ i me na ya aghọtago ya na m agbaalụkwuo gị ị nụgo nwa m nwoke i gbuwara m obi site na omume nke a i mee mana nsogbu adịrọ agbaghara nne m ị ga-adị ndị nche gaanụkwa dute ọkpala eze nọ n'ime ka o wee soro anyị ṅụrịa ebe nne ya na nna ya nọ ebe a hmm?